Dhéanfadh bua amháin eile an chúis do seaimpíní reatha na hÉireann, mná Chiarraí, lena n-áit ag barr Ghrúpa a Dó a dheimhniú agus áit sna babhtaí ceathrú ceannais a chinntiú. Bhí sé chúilín le spáráil acu ar Chorcaigh i gCraobh na Mumhan, an éireodh le mná Chorcaí teacht ar shlí na seaimpíní a chloí? Bhí Dáithí de Mórdha agus Michelle Ryan i gCorcaigh don choimhlint seo.
bogadh go maith i mbliana. Cé go bhfuil mórán éigin imreoirí in easnamh orthu ó anuraidh, tá siad éalaithe isteach anseo, Ciarraí, sin pas dainséarach, O'Connell go Ní Chonchúir, Ní Chonchúir agus é sin báite sa líon ag bean Chorca Dhuibhne, Niamh Ní Chonchúir ón nGaorthanaigh. Sin é, agus cad é mar tús do Chiarraí. I ndáiríre comhimirt ana-dheas, tuiscint ana-dheas. Mary O'Connell a bhí lárnach freisin. an pas curtha trasna go dtí Niamh Ní Chonchúir. Bhí fhios aici go raibh deis ann agus ah teangmháil, mionteangmháil déanta, leathbhlocáil déanta b'fhéidir ag cosantóir Chorcaí.
Corcaigh anois. Sin pas maith chomh fada le Aoife Healy agus an dara pas isteach i dtreo na dtosaithe. Tá siad lán d'anam anseo. Seo Áine. O'Sullivan ó Bhéara agus í sin ag gearradh isteach, bhuel, riail an bhuntáiste aici agus, bhuel, bhí san ealaíonta, é pasáilte isteach sa bháide ansan ag Áine O'Sullivan, bhí riail an bhuntáiste aici ach ní raibh sé uaithi agus píosa beag ealaíne ansan ó Áine O'Sullivan. Sin é go díreach. Agus an seilbh thar n-ais arís acu, seo Laura O'Mahony, an pas tugtha uaithi aici, má tá, tá Corcaigh istigh arís, ana-shábháil, bhuel, ní ansan, ar Mary Ellen Bolger agus é críochnaithe istigh sa líontán ag Katie Quirke. Agus cad é mar thús, mar chluiche do Chorcaí go dtí seo, ó féach ar sin, an lámh, Áine O'Sullivan arís, Katie Quirke críochnaithe, é sin istigh sa líontán, b'fhéidir go raibh deis ar a pas agus, Cheap mé go raibh sí chun é sin a chur amú but lean sí ar aghaidh agus istigh sa líontán gur chríochnaigh sé. Féach ar sin, lean sí ar aghaidh lena ruathar.
Agus siar a théann siad anois go Sarah Murphy babhta amháin eile ach tá cíocras agus ocras ar Chiarraí agus an liathróid buaite thar n-ais acu. Níl aon bháideoir sa bháide, thá siad sa chearnóig agus thá an líontán bainte amach ansan ag Síofra Ó Sé agus, bhuel, bhí san a teastáil ó Chiarraí. Bhí sé, agus tháinig sé sin ón ráta oibre beagáinín níos fearr i ndáiríre, féach ar sin.
Mary Ellen Bolger leis an gcic amach, in airde leo lár na páirce agus é faighte ag bean na gcarthanaí, sin Niamh Ní Chonchúir agus an chaid faighte isteach an-ealaíonta isteach go Rachel Dwyer, Rachel thar n-ais arís aici agus an dara báide don dara leath faighte ag bean Ghaeil a' Deiscirt, Rachel Dwyer. Agus sin cúl díreach ón téacsleabhar, Ciarraí, conas cúl a fháil, pas fada isteach i dtreo Rachel Dwyer. Féach an-ghreim san aer i ndáiríre agus lean sí ar aghaidh i dtreo an chúil. Chruthaigh Síofra an spás di. Thug sí an pas ar ais go dtí Rachel. Féach air seo, tomhaiste go hiontach aici san aer. Le Ciarraí babhta amháin eile, Síofra, rince, slí amháin, slí eile, bean Chathair Dónall. Imreoir cruthanta thar n-ais arís ag Síofra is iad éalaithe isteach arís! Ciarraí agus ealaíonta go paiteanta isteach an líontáin. Sin é go díreach, agus an tuiscint a bhí ann, or atá ann, idir Danielle O'Leary agus Síofra O'Shea leis an pas sin, bhí a fhios aici go raibh sí chun leanúint ar aghaidh, féach air seo, chas sí, d'fhéach sí suas, choimeád sí an liathróid, bhí Danielle i gcónaí ag gluaiseacht, chas sí, lean Síofra ar aghaidh lena ruathar sin. an an críoch uaithi arís. Agus ana dheas ansan ó Síofra O'Shea. Thá sí ana chompórdach ar fad sa chluiche seo agus thá Danielle O'Leary éalaithe isteach sa chearnóig agus bhuel, sin sin do Chiarraí anois agus báide eile faighte ag Danielle O'Leary do Chiarraí. Sin é agus cé a bhí ann ach. an bheirt, Síofra O'Shea ag nascadh le Danielle O'Leary arís, an-chuid oibre déanta ag Síofra O'Shea chun é sin a chruthú, casadh iontach ó Danielle, féach air sin, ag féachaint suas, bhí sé ag féachaint b'fhéidir ar an treo, ar an taobh eile den, den chúl ansin but chríochnaigh sé go híseal. Ciarraí sásta, a lucht leanúna sásta agus a lucht bainistíochta sásta agus a n-áit sa bhabhta ceathrú ceannais gnóthaithe acu.